nin sinuwakɛ in bɛ bɔ bamakɔ a bɛ taa konakiri bɔgɔsiriki i k'a dɔn a ma sɔn nafolo min n'a b'a kun ni devisi don n'o ye awa wali wari ye tubabu ka wari bɔgɔsiriki i k'a dɔn ani valise in bɛ don kabini de kɔnɔ a ye wari in dogo dogo 10500 euro 10500 euro ça fait à peu près 600 et quelques millions hein? Hein? ah oui oh, ayiwa bɔgɔsiriki mm. sɛbɛnnikɛla ko mm. i k'a dɔn u y'a datu la k'a da jaba la kabini n'a nana mm. mun b'i kun ɛ foyi tɛ ne kun n ka mm. finininw don bɔgɔsiriki i k'a dɔn foyi tɛ n ka finininw don duwanyew tɛ jɛn n'o ye mm-hmm. sabula masinmafɛn bɛ duwani bolo bi mm-hmm. aéroport la mm-hmm. bɔgɔsiriki hali miseli n'a dogolen don ah. i k'a dɔn olu b'u tɛgɛ d'a kan o yɔrɔ bɛɛ u ye masin da

nin dun y'a jumɛn ye mm. ah, a ye jɔn ko ala fɔ a ko jɔn ko ala mm. ale tun b'a fɛ k'i dogo ka bɔ ni nin wariba kulu in ye k'a sɔrɔ a m'a déclaré mm-hmm. bɔgɔsiriki i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ mm. u ye tɛgɛ d'a kan ani ɲangini min ka kan o bɛ d'a kan bɔgɔsiriki ka kɔn o don ɲɛ min ye ntɛnɛndon ye k'a dugu jɛ bɔgɔsiriki i k'a dɔn nin kalo tile tan min ye an ka min ye duwanyew ye mm-hmm. kamiyɔn belebele kamiyɔn sitɛrini dɔ ah. kamiyɔn bɛni Mhm. bɔgɔsiriki a falen mhm. min kɔni ye ayiwa tɔni ba kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi kɔnɔntɔn ni saba ye eh. min ye sɛ ye eh. bɔgɔsiriki i k'a dɔn sɛ min don maa t'a bɔyɔrɔ dɔn mhm. min ni min bɛ sɛ in na maa si t'a dɔn k'u dɛn ka don n'a ye sabula u bɛn'a feere an ka sɛko yari o ti ban u bɛn'a feere mɔgɔw ma bɔgɔsiriki i k'a dɔn kuma min ayiwa ni sɛ in ye sira minɛ ah. k'i kun da hali de bamako kan bɔgɔsiriki o y'a sɔrɔ baara k'a dɔdɔli ma a taar'i jɔ yɔrɔ min u sinna ka n'u jɔ a kɛrɛfɛ tɛ kɛlɛw bɔgɔsiriki i k'a dɔn trois heures du matin mhm. kalabankura sira in na ayiwa bɔgɔsiriki i k'a dɔn u y'a eh, mobili bolila ɲininka mhm. a ah, bɛni mun b'e kun mhm. bɔgɔsiriki i k'a dɔn bɛntigiw ko foyi t'a kɔnɔ cɛncɛn kɔ u ye basi kɔrɔta ka t'a sɔrɔ sɛ Eh, cɛncɛn eh, yɛlɛmana cɛncɛn sinna ka yɛlɛma ka kɛ sɛ ten bɔgɔsiriki o yɔrɔ bɛɛ u ye tɛgɛ d'a kan ten gami bɔgɔsiriki mobili bolibaa ani min b'a kɔnɔ mhm. maa min ta don sa mhm. sɛgɛsɛgɛliw bɛ sɔrɔ ka e, kɛ ni ka se k'a sidɔn a ko duwanyew bɛ nin baara min na nin ye mhm. bɔgɔsiriki i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw ka hakilina don mhm. sabula amadu konate directeur général de la douane bɔgɔsiriki i k'a dɔn sinbo kɔni bɛ wulikajɔ min na jamana kɔnɔ dan t'a la